chineke bi n'eluigwe eze ndị eze ọ gbara nkịtị okwu dọ n'ọnụ chukwu abịa m n'ụbọchị tata ka nna m ana m ekpe ekpere n'ụbọchị tata bụ shabbat day bụ oye ana m agọzi ndị biafra n'ụbọchị tata ana m agọrọ ha ọfọ ihe a bụ ọjị ka m ji n'aka ee eji m ogu jide ọfọ afa m bụ His Royal Majesty eze ndị Igbo South Africa obi of obi ndị eze anụ eyi agụ igwe ndị Igbo niile na South Africa wee na-asị Chukwu bi n'igwe gọzie maazị Nnamdị Kanụ Chukwu bi n'igwe gọzie ndị Biafra Chukwu bi n'igwe gọzie ndị IPOB family Eastern Security ana m asị anyị ga-enwere Biafra Biafra abịago osisi na-ekweghị ka e nwee Biafra na-atọ ọchịchịrị egbe eluigwe gbagbuo ya arịọ m Chukwu bi n'eluigwe Chukwu abịama Chukwu okere ụwa Chukwu dị ndụ ruo mgbe ebighị ebi onye anyị na-efe maka na anyị bụ Biafra na-efe gị na-akpụ isi ala na-enye gị na-asị na ị ga-adị ndụ ruo mgbe ebighị ebi eluigwe na-eto gị anyanwụ na-eto gị kpakpando na-eto gị ụwa niile mmiri na-eto gị eluigwe na-eto gị anyị wee na-asị ka chukwu bi n'eluigwe gị onye bụ kere eluigwe na ụwa kee biafra nye anyị biafra mee ka biafra dị nsọ anyị na-asị gị nara otuto nara ekele n'ụbọchị nke tata mana anyị agaghị aghapụ ije ije nna ha jere ee anyị agaghị ekwere ọkụ na-agba n'ikpa wee hapụ ije nna nna ha jere n'ihi nke a ihe anyị na-eme ọdịnala ọfọ na ogu bụ ngodo anyị adị efe ọ ka ji kpọkuo chukwu chineke ka anyị na-efe mana anyị ga-akpọku ihe nna nna anyị ha wee na-asị ọrụ ụbọchị chi mụrụ m ụwa onye ụwa ọma m biko bịa tara ọjị ndị mbụ na ndị egede tara ọjị ala biafra tara ọjị ala ndị igbo tara ọjị ajala enugwu umuonyia tara ọjị ajala obodo tara ọjị arụsị ọgbagụ tara ọjị eze nwaanyị ngele ọjọọ tara ọjị arụsị nri tara ọjị arụsị ndị owu tara ọjị odo nanka tara ọjị ezumezu ancient power tara ọjị idemmiri arụsị idemmiri tara ọjị ndị mbụ na ndị edu tara ọjị ọkpụ aka akara ete ọkịja arụsị ọkịja ụrasị ọkịja tara ọjị bilienu ka unu chụba ndị fulani herdsmen chụba ndị na-ekweteghị e nwee ndị igbo leaders na-ekweteghị chụbanụ ha e nwee ndị governors na-ekweteghị chụbanụ ha saboteurs chụbanụ ha ndị niile na-aplan otu ha ga-esi gbuo nnamdị kanụ ma ọ na-akpọtọsị ya ha werekwa ala zere mmiri onye na-ekwe ka anyị nwee biafra were ala zere mmiri ọ bịara egbu ndị Igbo gbuo onwe ya mụ ọ mụ bụ eze ndị Igbo na-asị ọ ga-adịrị maazị Nnamdị Kanụ mma na eke na oye na afọ na nkwọ dịrị ndị IPOB family ndị mmụọ na-agba egbe a na-akpọ UGM arụsị niile nọ n'ala igbo na-agba egbe ndị mmụọ niile nwụrụ ndị niile nwụrụ anwụ usoro ọbara ha na-agba egbe ndị na-afụ ha anya bilienụ gbabanụ gbubenụ ndị fulani herdsmen gbubenụ ndị saboteurs anyị ọ gaghị adịrị ha mma ana m asị chineke bi n'igwe chukwu abịama onye m na-egere ụzọ onye na-edu m ije ndị mụ na ha na-agbakọ aga arụsị niile m ji aga binie ọgụ chụba ndị na-achụ biafra agọzie m ndị biafra n'ụwa niile more especially World Igbo Congress na-eme ka ndị Igbo na-enwe ihe niile ha na-enwe na-enyere ndị Igbo aka na-enyere Biafra aka na-enye aka n'ihe niile a na-eme n'idefend ala nna nna anyị ha chukwu gọzie unu onye biafra ọ bụla ebe ọ bụla unu nọ ana m asị nna gbaa unu ume nna unu chukwu nye unu ego chukwu nye unu ego meghere unu ụzọ unu ga-amụta ọmụ nwoke mụta ọmụ nwaanyị unu ga-enwenwe ihe akpa akpa ihe enwenwe ihe akpa akpa unu ga-adị ka echi echi ada agwụ agwụ ana m asị ala igbo chebe unu ala biafra chebe unu unu ama anwụ ọnwụ ike ndị youth bilie na agha

ka unu na-eme nke a biko onye ọbụla ndị army niile nọ na biafra ndị army niile nọ na naijiria ndị police niile nọ na naijiria resignianụ southern governor southern military soldiers resignianụ ndị police resignianụ air force resignianụ ka a ghara igbusi unu bịanụ ka unu zọọ ala nna unu unu wụrụ biafra nọ na nigerian force eh, eh, military forces or whatever nke ọbụla resignianụ unu resignia unu esoro defend ala anyị ga-enyere unu aka anyị ga na-akwụ unu ụgwọ through maazị Nnamdị Kanụ a ga-enye unu ego ihe unu chọrọ unu ga-enweta ya keezi ihe i ji egbu nwanne gị kee ihe i ji egbu nwanne nwoke nwanne gị nwaanyị kee ihe i ji ekiri na-egbu mmadụ ebe ị ma na ihe niile anyị zuru ga-eme World Igbo Congress ga-eneta onye ọbụla anya ana m asị ya dịrị nwoke mma ya dịrị nwaanyị mma ala South Africa ya dịrị Chukwu gọzie gị ala igbo ya chukwu gọzie gị gọzie m gọzie onye na-emere m ihe na onye m na-emere ife gọzie ndị niile m ji aga eji m ndị mbụ na ndị egede aga eji m arụsị dị iche iche aga ọ bịara egbu ya ya gbuo onwe ya were ala zere mmiri ana m asị ndị igbo ndị chukwu bi n'igwe na ndị ala biko taranụ ọjị n'ogbe ka m ta n'iberibe ka unu wee dube ụmụ igbo dube ụmụ biafra dube ha n'ebe niile ha nọ ka m na-ata ọjị a ka ha ncha na-atara ọjị a na mmụọ biafra niile bịanụ tara ọjị ndị igbo niile tara ọjị maazị Nnamdi Kanu na family na nna gị na nne gị na ndị nna nna gị ha bịanụ soro tara ọjị anị igbo tara ọjị ala biafra tara ọjị n'afa chukwu abịama na ndị ala ise ise ise